ndeewonụ ndị ebe anyị ndeewonụ ọ wụ nwa unu nwaanyị Ihedị nwa afọ igbo ọ bụ m na-ewetara unu ahụike ndị igbo n'ụbọchị taa enwekwara m olileanya na unu alọtala ebe niile unu gara ma ndị gara ụka ma ndị ka nọ n'ụzọ na-alọta ekele dịrị unu niile so um, ihe anyị na-emerisi since bụ ihe gbasara um, diabetes maọbụ nke ndị Igbo anyị na-akpọ ọrịa shuga anyị ekwutụọla maka diabetes type 1 so ọrịa shuga nke mbụ anyị kwuo diabetes type 2 ọrịa shuga nke abụọ anyị ga-conclude kwana ya today by ikwutu ihe gbasara gestational diabetes so ị ma diabetes nke mbụ ahụ type 1 ọ dịghị common ọ na-ara ahụ ya ome you know so ọ dịghị common so nke ahụ anyị akọtụchana na ọ mgbe ahụ mmadụ lụgidere onwe ya ọgụ mebisie e, um, cells na-ewepụta insulin insulin bụ nke hormone na-enyekwaranụ ahụ anyị aka mepee ebe ụzọ cell nọ ka glucose nọ na bloodstream anyị maọbụ nọ na akwara na-aga n'ime akwara ka ọ banye n'ime cell nye ahụ anyị energy okay so ọ ya bụ type 1 so mgbe ahụ mmadụ lụgidere onwe ya ọgụ gbugasịa those cells a na-akpọ ya beta cells so then ahụ onye ahụ agaghị na-ewepụtakwa insulin so then ọ pụtara na onye ahụ ga-edependizi on insulin nke mmadụ mere nke nke ndị mmadụ mere ndị sayensị maọbụ ndị you know ndị dọkịta nyere aka mee prescribe na onye ahụ na-eyuzi ya so then type 2 type 2 diabetes nke ahụ bụ nke na-emekarị ọtụtụ ndị mmadụ ị ma nke mbụ ahụ type 1 ụfọdụ akpọ ya juvenile diabetes because a na-ada amatakarị ma onye ahụ you know mgbe ụfọdụ ma ọ bụ ya onye ahụ gbaa afọ 7 mgbe ụfọdụkwa you know onye ahụ nwere ike bụrụ teenager you know 13 14 15 15 or 16 before achọpụta then type 2 ahụkwanụ bụ adult onset nwere ike bụ mgbe ụfọdụ enwere ike by age 30 ebido chọpụtawa or age 40 you know, ebido chọpụtawa but in this era anyị nọ n'ime ya you know, a lot is going on you know, um, a lot of people anakwaghị eri ezigbo nri okay so enwere ike ma ọkwanụ ha na-erikwani beta otu ọrụ ha dị and so many things you know na contribute to type 2 ahụzi so right now in this era a lot of people a na-emezi ha diagnose early so enwekwa a lot of teenagers nwezi type 2 diabetes not just older people okay but usually all adult onset you know so then you know like maybe 20s 30s so now like i said ọ na-adị ebidozi n'oge unfortunately so then nke anyị ga-ekwuta nke ahụ m sị na ọ wụ gestational bụ nke na-emekwanụ mmadụ mgbe ụfọdụ ọ na-eme ma onye ahụ afọ ime ya bịa gamitụ so o nwere ike onye ahụ abịa nwee um, gestational diabetes okay um, so ọ mgbe ahụ mmadụ a na-eyuzu ma shuga ọfụma mgbe onye ahụ dị ime mgbe mmadụ dị ime like ekwuola m ya mgbe m mere ihe onyoko ndị nke ọzọ okay enwe lot of things na contribute to not just one factor enwe lot of you know, factors na contribute to diabetes so for gestational diabetes enwere ike um, obesity ọ bụ na mmadụ buru nnukwute ibu okay o nwere ike ime ma onye ahụ dị ime ọ bụ na mmadụ agafeela age 25 you know ọ bụ na mmadụ agbagafeela afọ iri abụọ na ise o nwere ike ime then ọ wụrụ ndị ọ nọ n'agbụrụ ha ndị nwere family history o nwere ike ime ọ bụ na mmadụ amụọna um, ọ bụ na mmadụ mụrụ nwa before nwa ahụ bịa buo nnukwute ibu makwa na mmadụ amụọna nwa before nwa ya nwa ya ahụ nwụọ mgbe a na-amụ ya amụ so e nidiri ileba ihe ndị ahụ anya because o nwere ike you know nye sign na onye ahụ nwekwara ike nwee um, gestational diabetes okay so e nwere ike na-amonitor onye ahụ ma ọ na-aga antenatal um, so e nwere ike some of the things ị nwere ike ịhụ with nwaanyị dị ime onye dị ime wụ um, blood sugar nwere ike dị low makwa blood sugar nwere ike dị high so ya dị low some of the things ị nwere ike ịhụ ma ọ bụ onye ahụ nwere ike na complain na isi na-awata ya na ọ dị tired you know agụụ ma ọ bụ o nwe otu anya na-eme ya ya ọ na-ahụmachi ụzọ mgbe ụfọdụ ọfụma you know o nwere ike ebe akụkụ ọnụ ya a na-eme ka ọ na-erijisi erijisi you know like tingling you know or even the mkpụrụ aka na mkpụrụ ụkwụ nwere ike na-emetụgasị tingling um, o nwere ike onye ahụ na-eme oke ịgbakasị ahụ you know dị irritable okay so dịka ihe ahụ nwere ike ịna-eme even mgbe ụfọdụ sef onye ahụ mee ka ọ na-ama jijiji then uh, ọ bụrụ na the blood sugar na ọ dị very high onye ahụ nwere ike oke akpịrị a na-akpọ ya nkụ okay onye ahụ nwere ike na-eme oke ọnụ oruru ime ọnụ na-eru mmadụ maka all the hormonal changes ma a dị ime but ọ bụrụ ichekie ya all the things e kwuru before you know ọ bụrụ na onye ahụ nwee already okay so then onye ahụ oke akpịrị na-akpọ ya nkụ ọnụ na-eru ya too much onye ahụ na-anyụ oke mmiri afọ nwere ike na-afụ ya ụfụ then also o nwere ike ya kwuo okwu o nwee otu ọnụ ya nwere ike na-esi you know so ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ clue okay so then it's like okay needikwara ịga icheki blood sugar onye ahụ so ọ bụkwa na onye na-aga antenatal enwere ike ịchọpụta so ọ bụkwa na mmadụ ya enwegasị all these things biko ya jisi ike gaa hụ onye dibịa bekee ka e lebara ya anya ọ wụrụ onye ahụ echekie mamịrị ya enwere ike ịhụ glucose na mmamịrị ya okay so then enwegasị other test dị iche iche enwere ike ime depending n'ebe onye ahụ nọ you know ga-egosi hey ọ dịkwa ka nwaanyị a dị ime o nweena diabetes a na-akpọ gestational diabetes so then um, a ga na-amonitor onye ahụ because ihe mere bụ mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwee ya ya mụchaa nwa ya agafee o nwekwa ndị ga-amụcha nwa ya anọrọzie ha enwezie developuzie type 2 diabetes ya bụzi na gestational diabetes ahụ apụghị after ha mụchara nwa okay so um, some of the risk kwanụ you know so nwata ahụ a mụrụ amụ diabetes mama ya ahụ nwere ike nye ya nsogbu ma a mụọ ya so ya enwegasịa ihe nkwarụ ka m kpọọ ya ihe nkwarụ like anomalies you know so congenital anomalies o nwere ike ahụ ya ga-ezucha oke you know ihe ụfọdụ adị njọ n'ahụ ya ya enwe nkwarụ um, enwere ike nwaanyị ahụ dị ime ime apụọ ya um then o nwekwa enwere ike um nwa ahụ nwere ike nwụọ mgbe a na you know mgbe a na-amụ ya um then enwere ike ihe a na-akpọ hypoglycemia okay blood sugar nwere ike datuo dị low ma amụchaa ya so ihe na-akọsụkwanụ ihe ahụ just think of uh, you know otu ahụ a na-enwe placenta eriri na-ejide the mom nwaanyị ahụ dị ime na nwa ya so mmadụ dị ime placenta edevelop so placenta ahụ bụ eriri ahụ na-ejikọta nne na nwa ma a dị ime so then nne na-eri nri ya ana-abanyere nwa okay so then nwa ahụ ịma nne na-eri ya ana-abanyere nwa so nwa ahụ a na-ebu na-ebu because ọ na-erita ndị shuga ahụkwa dị high na ahụ nne ga-adịkwa high na nke nwa ahụ so nwa ahụ a na-ebu na-ebu okay so then mgbe a mụrụ nwa ahụ you know and most times o nwere ike bụrụ c-section because nwa ahụ ga-ebu buo buo buo so after a mụchara nwa ahụ um cheki ma mgbe ahụ placenta ahụ jikọrọ nne na nwa ejikọzi ha abụọ so then ọ pụtara na shuga ahụ na-esikwana na nke nne banye na nke nwa adịzi so then blood sugar nwa ahụ abịa gbada dị very low so o nwekwara ike ịkọsụrụ nwa ahụ ihe dị iche iche even o nwere ike ịkọsụ seizure you know mgbe ahụ amụrụ nwa ahụ so ma ama ihe mere otu esi lekọta nwa ahụ o nwere ike nke ọ ga-adị ndụ o nwere ike ọ gaghị asurvive so ọ dị mma ka elebara nwaanyị dị ime anya ọ dị mma ka nwaanyị dị ime na-aga antenatal na-elekọta onwe ya anya ka a dị sure na o nweghị na blood sugar dị mma dị okay ọ bụkwa na o nwe ihe na-eme ya ka e nwere ike lebara ya anya ka ọ hapụ inye ya nsogbu makwanụ nwa o bu n'afọ maọbụ amụpụta nwa ka ọ hapụ inye ya nsogbu so you know so um, ihe a na-eri eri dịkwa mkpa you know iji nyere ndụ aka mgbe onye ahụ dị ime you know so ka blood sugar ahụ hapụ ịdị high ị na-emegharịkwa ahụ dị mma then ị na-echeki blood sugar ahụ na-aga na antenatal dịkwa mma then ọ bụrụ onye a sị ṅụwa ọgwụ ma depending how bad ọ dị you know but onye ahụ kwesịrị ka elebara ya anya ka a dị sure na ma ya ma nwa dị mma so ihe m ga-ekwutukwanụ bụ ihe gbasara nri nke nri a na-eri eri so ọ ga-emetụta ma onye nwe type 1 ma type 2 ịmagonu ma even though type 1 you know onweghị much mmadụ ga-eme ikwesị other than na ị na-eyuzu the insulin right but with type 2 and then this gestational diabetes nri dị oke mkpa ilebara anya ihe mmadụ na-eri nke um, ahịhịa nri dị oke mkpa ahịhịa nri chineke gọzikwara obodo anyị bụ ala igbo with ihe nri kama ihe ị ga-aghọtakwa bụ na um, a lot of nri anyị ọtụtụ nri anyị na-eri bụ carbohydrate which mgbe ahụ mechaa metabolize ma mee ya change to glucose and ya buo ibu ya bụ ibu n'ahụ you know like I said onye ahụ nwee insulin resistance insulin a na-emepeziri cell ụzọ you know ka glucose ahụ banye n'ime cell na-arụ ọrụ so then a lot of glucose eju n'ime vessel you know na-akpagharị so blood sugar onye ahụ adị very high which can result to a lot of complications okay so even though na nri anyị a lot of nri anyị nri ndị Igbo chekienu fufu chekie garị ah, ji ede ụna osikapa you know so ọtụtụ nri anyị bụ carbohydrate base anyị nwe beans which has a lot of protein but at the same time o nwekwa carbohydrate you know so anụ anụ dị anụ dịkwa na oke ọnụ azụ bịakwa dị oke ọnụ but ụmụ ihe ndị ahụ bụ ihe nwegasịrị protein mmadụ ga-efokọsịkwa na-eri and nwaanyị dị ime o nwe ụfọdụ azụ kwa ndị nwe a lot of mercury a sị ya menwe ya avoid but other than that azụ dịkwa mma anụ dịkwa mma you know ọkụkọ chicken onye ga-azụtanwu ya ọ dịkwa mma you know so then ihe onye ahụ ga-eme bụ you know ịbịa eri nri ahụ ịbịa eri nri ahụ let's say na ị chọrọ iri ji yam ị weta instead of iri ji ha otu ga-erie ji ha otu small werezie ahịhịa nri were ahịhịa nri ọ bụrụ ndị ebe anyị Ọlụ o nwe ihe a sị ihe ndori ihe ndori wụ the vegetable emix some people na-etinyekwa okra in it tinyecha ma onions tinye ya nnu na ose tinye mmanụ nri mix you know sie ya nnọọ ya ọ na-atọ e werezie ji ahụ na-eri ya so make more of the vegetable okay vegetable most vegetables with just small amount of uh, carbohydrate so it's very good for the body so then were just a small yam were obere ji were a lot of vegetables okay I hear you everywhere okay um like i said as dị them up, I know they, you know etinyekwa like esi ofe you know like vegetable soup gonna add in nnọọ mma n'ahụ ofe ndị ọzọ dịkwa mma because a lot of uh, different places n'ala Igbo nwegasị different types of soups they are all okay but vegetable soup you know ga-adị more nutritious okay vegetable soup you know whatever etinyegasịrị ya ma azụ ma ihe ọbụla onye ahụ ga-emenwu afford ọ ga-eji wujusie there ma okra you know all those things but then instead of iri fufu ha otu I, I wish na m ji fufu emezi example but instead of iri fufu ha otu rie just small fufu ha otu then kujuchaa ofe kuo n'ofe kujuchaa ya efere rie okay that would be better so then rice instead of ịbịa were efere kujuchaa rice like this were stew kuo ya n'elu only na-eri mee, le, ka efere gị let your plate be be fanciful let it be colorful so ọ bụ ya dị possible please tinyetụ obere rice tinyetụ obere beans tinyetụ obere vegetables e nwegasị ihe dị ebe anyị maybe akịdị that one that beans a na-akpọ akịdị tinyetụ obere akịdị any kind anything anything ị ga-eweta tinye ka ọ hapụ ịbụ just a big plate of eh, rice that would be better okay so ọ ihe m na-achọ ikwu ka ọ hafụ ịbụ one big plate of carbohydrate ka ị ga na-eri ma ị na-eri nri then another thing m chọrọ ịtọchịkwa um, bụ mkpụrụ osisi ọ bụrụ onye enweghị nsogbu with ọrịa shuga maọbụ diabetes ị nwere ike raa mkpụrụ osisi otu dị gị mma onwe ihe ọ ga-ime gị but ọ bụ na ị nwe ahụ gị nwe ya you know obere nsogbu with diabetes ị kwesịrị ịdị very careful na amount of um, um, fruits ị na-eri then ọ bụkwara onye enweghị diabetes ị kwesịrị ịdị careful don't just weta bucket pawpaw or papaya or rajukọta don't get a big plate you know mango maybe 10 or 20 rakọta no

okay ofu mkpụrụ banana the small ones is fine you know you know small mango is fine you know so anyị erila ebe ọ buru ibu and then nwekwa anyị nwere a lot of fruits n'ala Igbo you know na-adịghị like like uh, uh, ole ube bekee avocado is a very good fruit glycemic index ya ndị bekee na-akpọ ọ dị very low so ọ naghị ebuli shuga mmadụ high like that okay so ọ dị very low in, in doing that so you know so enwe enwe enwe couple of fruits adịghị adịghị too sweet enwe nke a na-akpọ okwukwa amazi m eh, you know, I think most people na-akpọ ya okwukwa you know, enwegasị enwegasị a lot of you know, fruits ndị ebe anyị nwe adịghị too sweet adịghị bịrịbịrị na adịghị atọ oke shuga okay so those ones ga-adị mma so just ịdị very careful the amount of food onye ahụ na-eri asị maybe serving size okay serving control or, you know, or portion control ndị oyibo asị portion control ọ dị extremely important okay erila nri nga irichazi ụra a na-atụ gị sef imepe anya ara ahụ no please iri nri rie ya immediately feeling like afọ ejula gị you stop gị akwụsị you chere next time agụụ bịara gị okay so ọ otu ka m ga-akwụsị ugbu a okay so biko ma nwaanyị dị ime ma di ya ma ezinụlọ ya ma nne ma nna ma nne di ma nna di ma ụmụnne ma ụmụnne di biko onwe nwaanyị dị ime unu yere ya aka lebara ya anya ka a dị sure na a na-elekọta ya anya ọfụma ọ dịghị easy mmadụ ivu mmadụ ọzọ n'afọ ya for 9 months okay so ka elebara onye ahụ anya ka a dị sure na elekọtara ya anya ọfụma ka ahụ ya wee dị mma ka ya nwa na nwa ya wee dịkwanụ okay otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa ka emesịa ka emesịa bye bye